Pro s'omicìdiu de Adolfo Musini, su pensionadu de otantotto annos acatadu mortu in domo suo in Casteddu an firmadu una pessone. Est un'òmine de barant'annos. prelevadu dae sos carabìneres de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provinciale de Casteddu pro lu porrogare. A Musini, chi in passadu at traballau in su tribunale de Nùgoro, l'an acatadu eris bortaedie in d-una pischina 'e sàmbene. Unu amigu chi non l'intendiat dae una paja 'e dies at pessadu chi s'esseret intesu male, at mutiu sos pompieris, chi sunt intrados a domo sua dae una bentana in pessi iscanzada. A s'apartamentu sunu suprios sos carabineris e su magistrau de turnu. Cando su dutore legale at fatu sa prima analisi a su mortu chi presentabat una ferta in conca at acertau chi non fit mortu pro cajones naturales ma fit un'omicìdiu e dae tando sunt cumentzadas sas indàgines pessande a un'irrobatoriu acabbau male. Sighende custa ipòtesi sos carabineris sunt arribbaos a s'òmine de barant'annos chi Istat in su matessi bichinau de Adolfo Musini. Sunt istados medas sos nugoresos chi eris in ocasione de sa festa de sa Repùblica ant partetzipadu a sa cerimònia chi at promovidu sa prefetura in Giardinettos. Sa cerimònia est cumintzada chin sos saludos a su prefeto de Nùgoro Anna Aida Bruzzese, a unu pichetu interfortzas de Fortzas Armadas, fortzas de s'òrdine e pompieris. A pustis, duos militares de sa Brigata Tataresa in uniforme istòrica ant fatu s'àrtzia bandera, acumpanzada dae s'innu de Mameli cantadu dae sa setzione de su Sòtziu Natzionale Alpinos de su coro Nùgoro Amada. In ammentu de sos mortos nugoresos in totu sas gherras ant postu una corona de labru chin s'acumpanzamentu de su silèntziu e de sa cantone de su Piave. Su prefeto at letu su messàgiu chi su presidente de sa Repùblica Sergio Mattarella at imbiadu a sos prefetos pro sutalineare s'importàntzia de sa festa de sa Repùblica. In dainnantis de sa caserma de sa Guàrdia de Finàntzia, sas fortzas de s'òrdine, sas fortzas armadas e sos pompieris An ammaniau una mustra istàtica chin sos mezos e sos echipagiamentos in dotatzione chi imprean cada die in su traballu issoro. In acabbu, sos istudentes de s'Istituto Comprensivu de Dèsula an sonau unos cantos branos de su repertòriu issoro. A sero, in su Palatu de su Guvernu, an fatu sa cerimònia de cunsigna de sas onorificèntzias de s'Òrdine a su Mèritu de sa Repùblica Italiana, e de sas medalleas de onore a sos tzitadinos italianos militares e civiles deportados e internados in sos lagher nazistas e de sas onorificèntzias a sas vìtimas de su terrorismu. In s'interi de su fine chida sos carabineris de sa Cumpannia de Siniscola an fatu unos cantos servìtzios in su territòriu de cumpetèntzia pro prevènnere mescamente sa violatzione de su còdighe istradale. A manera particulare sos militares an denuntziadu duos òmines ca fin guidende imbriacos. In prus a sa denùntzia che l'an ritiradu sa patente e cunfiscadu su mezu. A una pessone imbetzes l'an denuntziada pro possessu abusivu de munitziones Ca in s'interi de una perquisitzione, in sa machina an accattau unas cantas munitziones ma no at ischiu narrer pro ite fin in cue. Una pessona est istada sinzalada a sa prefetura de Nugoro ca l'an accattada in possessu de una cantidade de pacu contu de mariuana. In prus, a duos pregiudicaus los an denuntziaus a s'autoridade giuditziaria chi an violau sas prescritziones de sa sorvegliantzia ispeciale ca in s'interi de sos controllos non fin in domo issoro. Sos militares de su Cumandu Provinciale de sa Guàrdia de Finàntzia de Casteddu an arrestadu duos commerciantes ambulantes senegalesos de trintanobe e barantunu annos. S'acusa est de resistèntzia a pùblicu ufitziale e lesiones personales. Sos ambulantes, chi fin assentande sa mertze in carrera Roma, in Casteddu, Cando ana bidu sos finanzieris ana chircadu de si che fughire currende in mesu a sas mesicheddas de sos locales. Cando los ana tentos ana chircadu de si difendere ferinde sos militares. A sos duos ambulantes los ana denuntziados pro resistentzia a publicu ufficiale e pro cummerciu de mertze frassa. Sos matessi reatos lios ana cuntestados a un ateru cummerciante ambulante senegalesu ca, in s'interi de unu controllu che l'ana sequestradu duchentos novantachimbe produtos e prus de bindichimiza etichetas, A pustis de sos fermos an fatu peri sas percuisitziones in sas domos de sas tres pessones pro aberguare sa presèntzia de àtera mertze frassa. Fàghere arribbare sa cultura in sas periferias, fora dae sos locos ue si costumat a la fàghere, pro medio de una rassigna dedicada a film de impinnu civile. Custu s'obietivu de sa rassigna Cinema nel quartiere, promòvia in Nùgoro dae su sòtziu Arcaos Film, chin su patrocìniu de su Comune e s'azudu de sa Biblioteca Satta, su sòtziu Life After Oil e sa Cineteca Sarda. Dae su sese a su bintisete de Làmpadas in su campu de Pallacanestro de Arborada Costitutzione an a proietare bator pellìculas chi tratan de chistiones de importu mannu pro su benidore de s'umanidade. Su programma de sa manifestatzione l'an presentadu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in Munitzìpiu. S'assessore a sa Cultura, Sebastian Cocco, at sutalineadu chi sa rassigna est in s'àmbitu de unu percursu cumintzadu chin sa candidadura de Nùgora capitale italiana de sa cultura. Su sìndicu de Ottana, Franco Saba, at amentovadu su film Il grano e la volpe chi contat unu fatu chi at pertocadu a Fabrizio Sedda, ufitziale pilota de sa Guàrdia de Finàntzia, otanesu, mortu in su millenovichentosnorantabator pari a su maresciallu Gianfranco Deriu chi fin in un'elicòtero de sa Guàrdia de Finàntzia fortzis ghetadu a pacu tretu dae Muravera, Antonio Sanna, presidente de Arkaos Film, est intradu in sas pìnnicas de sa manifestatzione, sutalineende sa bolontade de batire rassignas cinematogràficas in sas periferias chi su prus de sas bortas non si cussideran organizende atividades culturales. Antonello Zanda, diretore de sa Cineteca Sarda, at ammentadu s'importàntzia de promòvere rassignas subra temas de impinnu civile chi est difìtzile chi acaten locu in sos circuitos cinematogràficos ufitziales. Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Casteddu ant fatu un'àteru arrestu in s'àmbitu de sas indàgines pro s'omicìdiu de Adolfo Musini, su pensionadu de otantot'annos, mortu dumìnica a borta 'e die in domo sua in su pichinadu de San Michele, in s'interi de un'irrobatoriu resessiu male. A pustis de su fermu de Eugenio Corona, barant'annos de Casteddu, acusau de essere su mortore, sos militares an arrestau un'atera pessone chin s'acusa de favoregiamentu. Est Antonio Perra, barantun'annos, chi at colliu in domo sua in su pichinau de is Mirrionis a Corona, deretu a pustis de s'omicidiu, ue s'at mudau sas bestes e sas iscarpas brutas de sambene. Est istadu Perra a pustis chi ch'at imboladu sas bestes in d-unu cassonetto e sas iscarpas las at acubadas in domo sua. Sos carabineris an acatadu totu sos repertos chi como los an a esaminare sos RIS de Casteddu chi an fatu sos rilievos ube est capitadu s'omicìdiu. Dae sas indàgines de sos carabineris e sa cufessione de Corona chi at nadu de èssere drogadu in su mamentu de s'omicìdiu, s'òmine est intradu a domo de su pensionadu chi però l'at cassadu in crìmines. Sos duos si sun atzufuddaos e Corona at corfiu a su pensionau a conca e a trucu chin d-una paja de fortiches de pudare acatadas propriu in cue. Corona at ammitiu puru de aer fertu unu pensionau de sessanta bator annos in ruga Podgora pacas oras a pustis de s'omicidiu de Musini. In s'àmbitu de sos servìtzios pro prevènnere sos reatos contra sa propiedade, ammaniaus de su Cumandu Provinciale de sos Carabineris de Nùgoro, sos carabineris de sa Cumpannia de Ottana e de s'Istatzione de sa bidda ant denuntziadu in istadu de libertade duas pessones ca las ant cassadas furande materiale dae un'azienda abbandonada in sa zona industriale de Ottana. Sos militares, fachende unu servìtziu de controllu in su cumprensòriu industriale, Ch'ana bidu un'omine e una femina de una bidda de su Marghine piccandesiche tubos de attariu dae un'istabilimentu. Sas duas pessones, a pustis de aer struncadu sos tubos dae sos impiantos de sa fabbrica chin d'un'ismerigliatrice che los fini carrigande a unu mezu, ma s'interventu de sos carabineris che lis at isconzadu su jocu, Sos carabineris, a pustis de los aer compudados, che l'ana secuestradu sos trastos professionales chi an impreradu pro facher su traballu. Sos militares sutalìnian chi no est sa prima borta chi in sas aziendas oramai abbandonadas de sa zona industriale de Ottana bi càpitan custos fatos. Est istadu unu cuncertu càrrigu de emotzione e de livellu tècnicu artu meda cussu fatu sàpadu in su Teatru Eliseo de Nùgoro dae s'Orchestra Sinfònica de su Conservatòriu Luigi Canepa de Tàtari, un'apuntamentu in s'àmbitu de su programma ammaniadu dae s'Iscola Cìvica de Mùsica de Nùgoro Antonietta Chironi e dae s'ente gestore Doc Educational. Sos musicistas diretos dae su mastru Andrea Raffanini ant presentadu unu programma de branos chi andabat dae Edvard Grieg a Franz Liszt a Aleksandr Borodin, chi at mustradu sa balentìa de s'orchestra sinfònica chi oramai est una de sas formatziones musicales prus apretziadas in Sardigna e in fora puru. In prus de sos branos de mùsica clàssica europea s'Orchestra Sinfònica de su Conservatòriu Luigi Canepa at presentadu peri un'òpera inèdita de su composidore tataresu Fabio Cuccu, fata pròpriu pro su pùblicu nugoresu. Unu bellu sero de mùsica, duncas, su chi at ammaniadu s'Iscola Cìvica de Nùgoro e sa Doc Educational pro sos amantiosos nugoresos de su gènere. Fini prus de chimbichentos sos dischentes de sas iscolas primàrias de Nùgoro, Uliana e Gavoi chi an picadu parte a su progetu Easy Basket in classe arribadu a sa sicunda editzione. Est una bella faina didàtica, a in donu, promòvida dae sa Federatzione Italiana Pallacanestro chi si fachet in sas iscolas primàrias sichinde sas lìneas ghia de s'acordu Coni-Miur pro promòvere s'isport in iscola comente palestra de vida e preventzione de sa vida sedentària. In Nùgoro e provìncia est sa sotziedade Ichnos Basket a lu mandare a dae innantis in collaboratzione chin sa federatzione. Custu manzanu in sa palestra de su Centru Isportivu Salesianu de Nùgoro sos pitzinnos an partecipadu a su progetu diretu dae Salvatore More e an jocadu sas partias in sos campetos de pallacanestro ammaniados in sa palestra. Easy Basket difatis naschit pro sustènnere e afortiare su valore educativu de su mini basket rendende·lu fàtzile a manera chi sos prus minores puru lu podant jocare deretu e sos docentes lu podant sichire chentza impònnere tropu règulas. Oje in totu Itàlia pro sos carabineris est sa festa de s'arma, chi rughet in sa die de s'anniversàriu de sa prima medàllia de oro a su valore militare pro su contributu dadu in sa prima gherra mundiale. Una presèntzia fitiana de sos carabineris in su territòriu, a costazu de sas comunidades e de sas istitutziones, pro lis garantire seguresa e trancuillidade. Una missione chi s'Arma de sos Carabineris mandat a dae in antis dae su mille otichentos batòrdighi. In Nùgoro sa cerimònia l'ana fata in sa sede de su Cumandu Provinciale, presentes sas autoridades civiles, militares e religiosas de sa provìncia. Sa cerimònia est cumintzada chin d-unu repartu de formatzione chin carabineris in arta uniforme, sos militares de sas iscuadrìllias e de sos cumandantes de sas istatziones e ischierados Colaus in rassigna de su cumandante provinciale Franco Di Pietro. Bi fin peri sos carabineris de sas àteras ispecialidades de s'arma e de sos assòtzios de sos militares in congedo. Non podiat mancare s'àrtzia bandera chin s'innu de Mameli e sa letura de sa precadoria de su carabineri. Sas notas de su silèntzio an ammentadu sos militares mortos in servìtziu. Su colonnello Di Pietro at chèrfiu mentovare s'impinnu fitianu de sos carabineris. Sa cerimònia est acabada chin sa cunsigna de sas benemerèntzias a sos militares chi si sun distintos in operatziones de servìtziu. Su primu addòbiu chin su presidente Solinas est serbiu pro definire unu mètodu de cunfrontu pro parare fronte a sas chistiones prus dìlicas apertas Est su chi iscrivent in d-una nota sos segretàrios generales de CGIL CISL e UIL, Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca, chi in s'addòbiu chin su presidente Solinas ant faveddadu de traballu, energia, riformas, istrutzione, sociale, chircande de cumprèndere ite cheret fàghere sa Regione pro dare rispostas cuncretas a sas vertèntzias apertas. Oje bidimus chi su presidente Solinas est de acordu chin d'unu metodu de cunfrontu fitianu e profetosu chin sos sindacaos, sutalìnean sos segretàrios generales. Dae s'addòbiu imbeniente chi s'at a fàghere in acabbu de làmpadas, pro faeddare de metallurgia, non ferrosa e de energia, s'at a intrare in su mèritu de sas chistiones, chin s'ispera chi s'aperiat una mesa natzionale pro isòrbere sas vertèntzias chi an bisonzu de interlocutziones prus ampras. Una de custas est su tema energèticu e su pianu de metanizatzione chi i CGIL e CISL e UIL cunsideran netzessàrios, gai comente definiu in s'Istrategia energètica natzionale, pro parare fronte a sa fase chi andat a cara a sa decarbonizatzione prevìdia a livellu europeu e natzionale. In Sardigna sas provìncias an a diventare chimbe. A cussas istòricas de Nùgoro, Casteddu, Tàtari, Aristani s'at a annànghere sa 'e Gaddura. A lu nàrrere custu manzanu est istadu s'assessore regionale a sos entes locales Quirico Sanna, prima de intrare a sa Commissione Cunsiliare Autonomia e Riformas, presedia dae Pierluigi Saiu, chi at cumintzau su percursu de sas riformas de su sistema de sos entes locales. In sa punna de sa Giunta regionale de sa maggiorantzia de centru-destra at èssere una riforma chi at a mòghere dae bassu e chi at a afortiare comunes e provìncias faghende de sa Regione un'ente legislativu e de controllu. S'assessore Sanna l'at definiu unu federalismu amministrativu. Torrende a s'istitutzione de sa Provìncia 'e Gaddura est de meda chi si nde faeddat. Sa prima richiesta est istada fata in su millenovichentossessanta. Semus faeddende de unu territòriu chin d'una ispecificidade linguìstica, econòmica e culturale, at nau s'assessore Sanna. De su restu sa Gaddura diat èssere su 'e tres territòrios pro tantu de abitantes e fortzis su sigundu pro capatzidade finantziària. Sas riformas si depent acumpanzare chin s'azudu finantziàriu e amus intentzione de dare dinare a comunes e provìncias ca non s'amministrat petzi chin sas paràgulas, at sutalineau Sanna. Pro su chi pertocat sas resursas, si depen ispèndere sas chi bi sun, cumintzende dae cussas europeas. In prus, sa Giunta cheret pianificare sos gastos, atirare capitales privaos paris a su pùblicu pro fàghere istruturas e infrastruturas. S'inzustìtzia sociale, sa diferèntzia intre chie at pagu o fintzas nudda e chie tropu, temas chi cada unu at elaborau cunforma a s'esperièntzia personale, a sa sensibilidade o a sas novas chi arribant dae sos mèdios de comunicatzione. Custu su filu chi at ligau a pare su sàgiu de sos pitzinnos de sa classe quinta A de s'Istituto Comprensivu Mariangela Maccioni de Nùgoro chi an rapresentau eris in s'auditorium de s'iscola sos pitzinnos, acumpanzados in su traballu dae sos insegnantes Ettore Mureddu, Mariangela Coghe e Maria Bonaria Corda, an rapresentau s'òpera Esame di coscienza picadu dae La civiltà dei semafori di Rolf Leroux, ponende bi in mesu testos de Italo Calvino e cantones de Edoardo Bennato e Pierangelo Bertoli, una prova chi at tancadu sas elementares pro sos pitzinnos de sa Quinta A. Unu ciclu de istùdios chi s'an a ammentare, galu a mannos, ca s'iscola elementare abarrat su fundamentu de su sistema de s'istrutzione in Itàlia. Sos pitzinnos an rapresentadu sas inzustìssias chi galu a tempos de oje sa sotziedade moderna connoschet, chin su limbadu teatrale, un'istrumentu ispantosu pro dare boche a abusos e a tortos. In acabbu, sos pitzinnos an ammentadu peri sos chimbe annos colados paris a sos cumpanzos e a sos insegnantes. Incidente istradale mortale in Putumajore, in su caminu provinciale 8 chi dae sa bidda andat a Semestene. Un'agricoltore de setant'annos, Giuseppino Etzis, de Putumajore, est mortu ischertzadu dae su tratore suo. Sos carabineris de sa cumpania de Bonorva sun acertende comente est capitadu s'incidente. A dare s'allarme, a sero, a tardu, est istada sa famìlia in pistichinzu ca s'òmine impinnau in campagna fit galu a recuire. Deretu ana cumintzau a lu chircare, l'ana acatau suta su tratore, vortulau in d'unu tremen in sa provinciale otto. A su locu sono suprios su chente decheoto e sos pompieris de su distacamentu de Macumele chi ch'ana depiu vocare su malassortau dae suta su mezo agriculu, ma non b'at apiu nudda ite fachere s'omine est mortu derepente pro sos traumas de s'incidente. Sos carabineris ana fatu sos rilievos de leze e como ana deper cumprendere comente e pro ite est capitau s'incidente. Operatzione antidroga de sos carabineris de sa Cumpania de Lanusè e de sos militares de s'istatzione de Tortolì in s'àmbitu de sos servìtzios ammaniados dae su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro prevènnere sos reatos de produtzione, tràficu e bèndida de droga. Sos militares an arrestadu unu zòvanu de barantasete annos de Bari residente in Lanusè chin s'acusa de possessu de droga pro la bèndere. Ana perquisiu a s'omine chin precedentes e sa domo sua puru ue an acatau seschentos chimbanta grammos de mariuana, seschentos chimbanta euros in contante, fruttu de sa vendida de sa droga, unu pesicheddu de pretzisione. A pustis de sas formalidades de leze l'ana arrestau e jutu a su carcere de Lanusei isettande s'udientzia de convalida. Su bintinoe de frevàriu de su millenoichentos barantanoe in Casteddu si che moriat Francesco Ciusa, s'artista nugoresu chi chin sas òperas suas e sas ideas suas annoadoras at asinzadu un'època de sa cultura sarda diventende famadu a livellu internatzionale. Fit unu de sos chi ant contribuidu a li dare sa fama de Atene Sarda a Nùgoro, paris a Gràssia Deledda, prèmiu Nobel pro sa literadura, e a Bustianu Satta. Pro festare sos setant'annos dae sa morte sua, s'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa de Nùgoro at promòviu eris unas cantas manifestatziones pro ammentare sa figura sua a sos prus zòvanos e pro nd'onorare sa memòria de òmine e artista. A su cunvègnu, coordinadu dae sa dirigente Carla Marchetti, ant partetzipadu Pietro Ciusa, nepode de s'artista, chi at faveddadu de sa figura de s'iscultore chi at fatu un'òpera immortale che a La madre dell'ucciso, a Nico Pau chi at fatu unu meleddu supra Francesco Ciusa fra arte e libero pensiero. De un'òpera in particulare de Francesco Ciusa, su, su monumentu in memòria de Bustianu Satta, fatu in Sant'Unofre in su 1934, At faveddau Nietta Condemi chi at ammentau su recùperu de s'òpera mandada in antis dae su maridu, s'architetu Michele Ciusa Romagna. In s'ìnteri de su cunvegnu sunt istaus premiaus sos istudentes chi ant partecipau a fàcher su logo de s'Istituto. Sa commemoratzione de Ciusa est acabada chin d'una poesia in onore suo iscrita dae Mario Cherchi e chin sa presentatzione de s'òpera de professor Graziano Piras chi at retratau pròpriu a Francesco Ciusa. Pro faeddare de sa chistione de sa mancàntzia de domos, chin bìndighi famìllias suta isfratu esecutivu e àteras dificultades puru custu manzanu, in sa sala consiliare s'est riunia sa Commissione Servìtzios Sociales de su Cussizu Comunale de Nùgoro, presidente Graziano Siotto e vice presidente Mara Sanna. A sos traballos sunt intervènnios su sìndicu Andrea Soddu e s'assessora a sos Servìtzios Sociales Valeria Romagna. Soddu at isplicau sa situatzione de emergèntzia chi no est cosa de oje. Sunu belle trechentos sas famìlias in sa gradatoria de chie pedit allògiu pùblicu ma sunu sas domos chi mancan ca in Nùgoro non si fràvicat dae medas annos. Su sìndicu at faeddadu de sa sienda abitativa pùblica presente in Nùgoro chin duchentos bintichimbe apartamentos comunales e belle milli de Area e de sos interventos chi s'amministratzione sua at mandadu a in antis de cand'est intrada Si diant deper fàghere barantabator allògios in carrera Su Pinu, trèichi in sos palatos pilotis de carrera Pertini, e in aprile su Sìndicu at imbiadu una lìtera a su presidente de sa Regione Solinas pro li pedire un'interventu, ma est peri in cuntatu chin s'assessore a sos traballos pùblicos Roberto Frongia. Sos òmines de sa questura de Nùgoro e de su comissariau de Siniscola eris borta 'e die an arrestau un'òmine de trintasete annos de Pasada chin s'acusa de malu tratamentu in famìllia. S'òmine, imbriacu, at iscutu sa mama a fichias de pede e a punzos e at iscutu peri una tzia chi fit chircande de difèndere sa fèmina, a cantu paret non fit mancu sa prima borta. In pessu dau s'allarme, un'ambulàntzia de su chentu e decheoto at socursu sa fèmina e che l'at juta a s'ispidale de Nùgoro ube l'an Medicada. A su locu sun suprios sos agentes de sa Politzia de Istadu chi an arrestau s'òmine, su magistrau at dispostu pro issu sos arrestos domiciliares. Sa riforma de sos entes locales non cheret jocare a tòmbola chin su nùmeru de sas provìncias, In Commissione semus mòghios de unu printzìpiu simpre e cumpartiu, in sa riforma, sas provìncias b'an a èssere e an a èssere sos tzitadinos a elèghere chie las at a guvernare. Pro su chi pertocat su tantu e cantu an a èssere mannas, su dibàtidu est apertu ca prima bisonzat de definire còmpitos e funtziones. Sas riformas chi moghen dae sos egoismos territoriales non sun mai de profetu. Custas sas paràgulas chi iscrivet Pierluigi Saiu in una nota, Pierluigi Saiu est presidente de sa Commissione Autonomia e Riformas de su Cussizu regionale. Mi paret craru, sichit Saiu, chi su dibàtidu siat in pessu cumintzau e so cumbintu chi depet sichire ascurtande totu sos territorios, moghende dae su cussideru chi totus an una dignidade parìvile, Si moghimus dae s'acabu, est a narrer dae su tantu de sas provìntzias, amus a fàchere sos matessi isballos de su passau. Prima depimus cumprèndere ite depen fàchere sos entes de guvernu de su territòriu. A pustis amus a detzìdere chin cale dinare, pro cussu at a èssere de importu mannu sa riforma de sa finàntzia locale. In fines amus a detzìdere comente an a èssere spartios in su territòriu custos entes. A sos tzitadinos, at sutalineau Saiu, interessan sos caminos in gràssia 'e Deus, sas iscolas sicuras, Chi siat craru ite depet facher cada unu chentza deper andare da un'ofìssiu a s'àteru pro isòrvere problemas de pacu contu. Sa riforma nostra, concruit Saiu, at a èssere unu còdiche de sos entes locales de sa Sardigna, unu testu ùnicu scritu, iscritu e pessau pro s'ìsula nostra. Unu programma prenu de bellas fainas chi an a cumintzare domìnica seichi de làmpadas pro acabbare su ses de Capidanne. Pro totu s'istiu su Monte Ortobene at a èssere su locu pro colare ora in cumpannia biende ispetàculos de cada zenia picande su friscu e visitande locos caros a sos nugoresos e a totu sos sardos. Semus faveddande de sa 'e sete editziones de Pro su Monte duamìzedechenove, Una manifestatzione ideada e promòvia dae su Comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia presèdiu dae Antonio Costa. Su programma l'ana presentau eris in s'interi de un'addòbiu in munitzìpiu presentes su sìndicu Soddu e sa Giunta. Est de medas annos chi su sòtziu est traballande pro amparare e valorizare su Monte Ortobene, promovende unu programma chin medas addòbios estivos, ma finas torrande a nobu fràvicos istòricos, pulinde su monte caru a Gràssia Deledda. E sos frutos de custos set'annos de impinnu si biet, si biene ca sos nugoresos sunu torraos a artziare a su monte in istiu, comente si costumabat a fàchere in passau. Su programma cust'annu puru est pro totus, mannos e minores, chin propostas culturales e ambientales de cada zenia. Su batòrdichi de làmpadas a sa presèntzia de su crìticu de arte Vittorio Sgarbi chi at a curare peri su catàlogu, an a inaugurare sa mustra Orti di Grazia, una personale de su mastru Giuseppe Carta ammaniada in sos locales de su Museu Etnogràficu de Nùgoro e an a esser chentu chimbanta sas òperas in mustra, intre pinturas e isculturas. A la promòvere s'Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu pro onorare s'artista de Banari chi, chin sas Germinazioni, At antitzipau unos cantos temas ambientalistas e ecologistas, a oje de moda. Su programma de sa mustra l'ana presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in sa biblioteca de s'Isre, presentes su presidente, Giuseppe Pirisi, su diretore generale, Manuel Delogu, su mastru Giuseppe Carta, Alberto Bartalini, diretore de su Teatru del Silenzio, de Andrea Bocelli, chi est su diretore artìsticu de sa manifestatzione. Su presidente Pirisi at sutalineau chi sa mustra cheret èssere un'omàgiu a Carta, ma peri a su Prèmiu Nobel Gràssia Deledda in s'àmbitu de su percursu chi s'Istitutu est mandande addennanti supra su mànicu identitàriu e sa biodiversidade.